Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwezionu. Iya, ee, eh, anyị sịrị ndị be anyị anyị si ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma site n'ebe i si wee na-esonyere anyị n'ụbọchị nke taa n'ihe anyị na-eme na Igbo Media bụ ebe anyị si ewetelu unu akụkọ Igbo na akụkọ ihe na-eme n'obodo anyị na akụkọ ihe na-eme na the old Eastern Region. ebe a ka anyị si na-ewetara unu ya so dịka i si na-esonyere anyị ọ bụ na ihe a ka bụ izizi gị na-esonyere anyị na Igbo Media gbaa mbọ ka i metụ aka na subscription button and click ya and also gbakwa mbọ ka ị like ya so that and also turn kwa ebe anyị dere bell metụkwu ya aka maka anyị na-emekwa daily upload so that ka ị rapụ ịmiss upload ọbụla anyị na-eme n'elu akwụkwọ na Igbo Media dịka o si dị anyị wetara nnukwu ozi unu n'anya onye unu na-afụ n'iru akwụkwọ a unu ma aha ya mana ya ama m kpọ ya gee na o nwere ihe nnukwu ihe o nwere ikwu gbasara maka ihe na-emenụ gee ya bụ ife ị gesịa dropụra comment gị ife i che n'iru akwụkwọ alright over to you sir ọ na-agakwa ị na-azụkwa ị na-eretekwa ego ee I no be Igbo I no be Igbo how far ke maka papa gị papa m anata oyoyo papa anata oyoyo Asari ke maka papa gị ị ma na ị sara papa gị ara mgbe i jere nga na ọ papa gị na take care of your family how far ị maro na onye Igbo fụ ihe na-eti mkpu ihe a na o nwere ihe onye Igbo fụ wee kwube na amamihe ndị Igbo buru ibu nghọta ndị Igbo erika na ndị Igbo na-enyo ife dị omimi ngịnwa bụ Asari Dokubo i mepe ọnụ kparịba ndị Igbo mgbe a kparịcha ihe niile a i ji agwa anyị okwu ọjọọ ihe niile i ji akparị anyị ọ kwa maka na Peter Obi pụtara president i wee fụ na ọ ya chi ọkụ ị fụkwuo na ọ ya-ewin i wee i wee decide ya ka ị wụba ya n'ala i were wụba Peter Obi n'ala wụba wụba wụba na-awụ naanị na-awụ ndị Igbo na-awụ ndị Igbo naanị n'ebe anyị ego na-agwa anyị ajọ okwu na-akparị ndị Igbo Asari Dokubo i wee kparịba ndị Igbo kparịba kparịba kparịba kparịba kparịsịa Asari taa taa how far kedu onye Igbo ị ka mma na ahụ Asari kedu onye Igbo ị kazi mma na nke ikpeazụ a maka Peter Obi a i ji wee kparịa anyị ị ka ya mma ebe ọ bụla Peter Obi jee ndị mmadụ ka na-enwere ọṅụ zuru oke ị ma na anakọtara ndị be anyị unu ewena iwe si ka m cheta nwoke a ka m mara ma ọ nọzikwa ya bụ ya nwoke mana biko ni ọ dara ni ogbi Asari Dokubo ị dara ogbi ihe ekwuzi okwu ị dị apụtazi na Facebook na-agba gwọ ị nọzikwa na social media ị dị ekwuzi okwu maka na papa gị awụọna gị woto woto papa gị awụgo gị woto woto gwa gị na ihe a na-eme ebe a abụrụ ife ndị ala papa gị emego ka ị mata na ihe a na-eme ebe a abụrụ ife tout ọ gwago gị na agboro ana enyere agboro ibe ya aka maka na ọ bụrụ na agboro ya tekịta na-aba aka ebe agboro ibe ya nọ o mee ya overthrow Asari okwu emego gị use and dump i mechaa kpokoro ndị otu gị jee na Abuja na-asụ egwu ka ije afa ha maka eti

Aye. All the buses ị charter. Iji wee gaa Abuja. Ụbọchị a chụrụ gị. Achụọ gị ka nwaanyị gbara n'iro. Achụọ gị ka nwaanyị gbara n'iro ahụ dịrị ala nwoke. So Asari afọ ayọ ka ebe ụtaba afọ Asari. Ka m kpọgbuo gị ụtaba. Ka m kpọgbuo gị n'imi. Ya m mkpọ. Asari. Ka m kpọgbuo gị n'imi. Eh? adịnụgụba afa obodo asara ọkụ obodo asara ọkụ ihe eji ama ndị obodo obodo asara ọkụ ihe eji ama ndị bụ ike ndị bụ ike bata n'ọgbọ obodo asara ọkụ ha na-abịa mmemme ndị polisi eburu egbe kwụrụsịa ị ghọtago mgbe a ka ị ga-eji wee ma i wee malụ na ive na-eme Igbo abụrụ ndị a na-agwa okwu ụdị ahụ Igbo abụrụ ndị a na-ekwu ụdị okwu a n'isi ve na ndị Igbo akarịgo ọnwụnwa kọọra na gị na ọ bụrụ na ị mara ive i je jụọ nna nna gị ahụ ị kpụ n'ọnụ ọ gwa gị na mgbe a nụsịrị agha na ọ bụ ofu mkpụrụ ego ofu mkpụrụ ego ka e nyere ndị Igbo ha were ya rụọ four four decking ya juru obodo were ya nwee ego ha ewere ya wuru odogwu na ọkụ gbasịkwarị ebe ndị igbo ihe fusi ike na onye igbo ọwa ọkụ gbara afịa ya na 5 years ọ bụrụkwa a great person mbọ niile ị gbara kedu uru ya maka na anọkata m adị m anụzi olu gị na-azụ ka m ma ma ịbụzikwere onye onye karabara hoi karabara hoi karabara hoi werewe hoi hoo ị na-aga ka ewu kịta ahụ ajụghị oyi asarị ka m kpọọ gị ka ọtaba Ah! ka mkpomi mkpomi mkpomi asarị mkpomi mkpomi ịmara otu ị nọrọ ya e, e, ịmara e, ebube gị agwụgo o nwerọzi ebe ọzọ i si apụta papa gị agbakọtago gị azụ na ahụ gbaghara ọ bụrọ ihe ị na-akọ ka a na-akọ n'aso rock park gị off park gị n'ụsọ wepụ gị ya na-akọ akụkọ ndị ala akụkọ ndị ya na-egbu ndị Igbo woto woto i chere a ga-enye gị commissioner of thugs enyenwa gị commissioner of thugs anyị ka nọkwa Ah, anyị ka nọkwa ya igbo igbo onye ọbụla na-asụ igbo nwere ihe eji mewere ya onye igbo ya bụ ndị be anyị maka ndị meke point point m bụ jụọnụ asari dokubo ọ daziri ogbi na nke ikpeazụ a ọ dị ekwuzikwa okwu o aha m anụzikwa onu o ọ ha apụtazikwa aba mba o okwu m nụrụ o kwu lazụ wụ ebe ọ na-ekwu na kedu afa nwoke a chinka tinubu kwuo ya ọzọ na ahụ kwuo ya ọzọ ka ọ bịa ebe ahụ mawa agha anya kwanye gị ọkụ n'ike ire ka ire ka ọkụ wọtapụrụ agharịrị ọkụ have you seen it at times you go dey talk you no go even reason say this thing go still hold you for tomorrow today all the thing wey dey cause e dey cause for your side

ụbara atọrọ bụgụ ka a mụba gị amụ anyị na-amụzi gị amụ ị ga-amụ onye igbo amụ who are you ị na-amụ onye igbo amụ ọ na-ene gị mana kịta a na-amụzi asari dokubo amụ igbo na-egbo mkpa adị m happy na m bụ onye igbo ka m kpọwa m kpomiere gị ọtaba maka na abụ na ede aghọtasị asa nwa ah. asari mkpomi mkpomi asari ụwa asari la ọsọ ị na-agụziri ndị papa gị kịta abụ

ọ dị ka ara ọwa isi ihe ara wụrụ gị bịa ọ dị ka ma agwọ gị awọ ọsụ ụtarị wewere atụala dị ele eliza sara dị ojetereti everybody na gata nigga violent ara dị abuja facility Uh, well, well, well. Uh, well, why you are the person?

Ee ndị be anyị daalụnụ rinne nụ ụmụ Igbo ọzọ dịka ibe ya bụ cheta na ihe a bụkwa Igbo Media ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ozi a unu nụrụ n'ụbọchị nke taa bụ sekọnd of February 2024 anyị si na ọ ya adịrị ncha niile na mma na mgbe ikpeazụ na ncha niile ya ana ana Biafra ya adịrịrị ana Igbo ya adị ise ise ise dịka i gee ya bụ ife kee ife i nwere ikwu gbasata maka ya bụ ife ee i drop n'iru akwụkwọ a chetakwanụ anyị need your own comment and share ya ka o reach many Biafrans aka ka ha mara ihe na-eme ka ha support maazị Nnamdi Kanu n'ihe ọ na-eme ka ha support maazị Simon Ekpa na ọdịm na mma ndị Igbo ka ọ na-azọ ọ bụrọ ọdịm na mma ụmụnne ya na ụmụnne ya ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ daalụnụ rinne nụ ngwanụ ka emesịanụ